ọla na eze nteje abọgụ onwe bụrụ ebe anyị dị bụ akwụkwa na atọ akwụkwa na atọ abụ na anyị dị bụ ezi ibite ikenga nya bụ akwụkwa na atọ anyị dị abịa n'ezi nteje anyị dị akwụkwa na anọ akwụkwa na anọ abụ anyị dị bụ abịa na anọ na-adị n'ụbọsị E nwere Akamanatọ, a bịa n'ezi nteje, nwee ndị a na-akpọ mmunebo. E nwere ugwu na adagbe. A bịa na mmunebo, e nwere Mmụanụnwa, nwee Akamanatọ, mekiri mmunebo. A bịa na ugwu na adagbe, e nwere Mmụebi, nwee Amadiaba. Ọ rị ya bụ ụkwụ na anọ. Nya bụ abịa na anọ na-adị n'ụbọsị. A bịa na ikenga, e nwere mgbago nwee adagbe ugwu na adagbe abịa na mmụazụ e nwere mmụazụ nwee achala ọ rị ya bụ ebo na anọ nya bụ abịa na anọ na-azụ n'ụbọsị abịa na ibite nteje enwere agba enwere ọrụkabị nwee amansi nwee akamanatọ ọ rị ya bụ osi ite na anọ akwụkwa na anọ na ebo na atọ nteje nwere nwere abịa na anọ na-azụ n'ụbọsị na mbọsị ọbụna chi botali n'ụbọsị nwere abịa nwe ya nteje na-azụ eke nteje na-azụ nkwọ nteje na-azụ oye nteje na-azụ abọ abịa na anọ dị n'ụbọsị nteje na-azụsị ya ibe eji mali nteje na be anyị nwe nteje na-akọ ọrụ ugbo na-akọsi ọrụ ugbo ike ọrụ ugbo ka eji mali nteje nteje na-enyere onwe ba aka nteje mali nwanne na-eme nwanne ibe kasịkwanụ nke bụ na nteje na-anabatakwanụ ndị ọbịa nteje na-aka abalụ ndị ọbịa na-anabata ndị ọbịa karịa ndị bebe bụ ndị nwe obodo ọ bụrụ ibe nna nna anyị ba ji wee mee nteje na-eje agbalị ụmụnne bụ ọgụ anụmụ mbọsị bulu enu nteje siri ike odogwu ka nteje na-eke nya ka anyị ji wee bụrụ nteje abọgụ bụrụ ọgụ ju nni ọ bụrụ akụkọ mmadụ bụ onye nteje bụ nwoke bụ onye nteje kwesịrị ịdị na-eme ka nna ba si eme na ọ nya ka eji wee mara anyị egwu mara abọ bụ nteje abọgụ anyị na-agụ egwu bụ nteje na-agụsi egwu ike na-akpa na-enye ndị Igbo obi aṅụrị nteje bụ ana mmụ arụ onye aka ya na-adịrị ọcha ọ ya anọnwuro na nteje abọgụ ive ọbụla ị na-eme bụ ive ọjọọ ị na-eme na ana nteje abọgụ mala amali na ị ya alasịrọ ana anyị bụ ana mmụ arụ maka gịnị kedu ive melie anyị bụ obodo aja ana ukwu nteje nwere nnekwu ọka aja ana oyi na ọmambala ọ bụrụ na nteje ka ọ dị nya ka ana anyị ji wee bụrụ ana mmụ arụ ọ bụrụ na ị na-eme ive ọjọọ na ana anyị bụ nteje ị ga-esi nteje nyere anyị eve maka na ana anyị bụ ana mmụ arụ nwa a na-ekene chukwu kele nteje na-ekene chukwu kele ọ dị na ana nteje ive na-emeli nteje ive na-ekenekwu chukwu kele m ụwa m ụwa iri ụwa m ụwa ịsaa na onye nteje ka m ma-abụ nwa a na-asị na m laikiri obodo onwe amụrụ m maka na ba na-eme nwanne nwa a na-ekwu si onye ọbụla bụ onye nteje ị vụ nwanne gị n'ezi ma ọ nọ n'ụnọ vụ nwanne gị ma na onye a bụ nwanne gị ị vụ nwanne gị nyere nwanne gị aka maka na nteje bụ enyemaka ka eji wee mali ba nteje na-azụ onwe ve na-azụkwa mbana anụmụ mgbe bụrụ enu nteje na-aka ọlụ ugbo a na-ebi ya anam otite a na-akụ ya na nkịtị azụsịa ji ewee weneta otite ndị ji a bụ nteje na-akọ bụ ndị ọ zụrụ lili nne na oyi na ọmambala anụmụ mgbe bụ enu ọlụ ugbo ka eji mali nteje abịa n'ime ọlụ ugbo nteje na-alụ ebe a na-alụkịsịla ebu ji ebe a na-akpọ awa ji obodo dị iche iche na-abịa nteje bịa na-eburu ji ma ndị na-esi olu abịa ndị na-esi igbo abịa ndị na-esi obodo dị iche iche abịa nteje bịa na-eburu ji nteje bụ obodo a na-abịa esere agbọ ị chọọ ise ezigbo agbọ nwaanyị na-ebi n'ụnọ bụ nteje bụ ị chọọ ịbịa sere ezigbo agbọ nwaanyị maali ka esi eme nwaanyị tolu n'iru nna ya too n'iru nne ya ị bịaba nteje bịa sere agbọ ị bịa nteje bịa ise agbọ bịakwute onye bụ ndị ji nteje ka ọ kpaala gị ita ka o si wee dị nteje na-avụ onwe ve n'anya nwa a na-ekene chukwu keli nteje na-ekele nne mụrụ nteje na nna mụrụ nteje wee kwuo sị na ọ ya-adịrị nteje mma alụsị anyị ji wee bili n'obodo anyị bụ nteje bụ nnekwu alụsị anyị ji wee bili na nteje agwara m unu na nteje bụ obodo aja ana anyị nwere nnekwu ọka aja ana ka aja ana aja ana ukwu ọmambala oyi na ọmambala maali ebe ọ dị bụ na eke igwe nteje anyị nwere nengo nengo iji tete bụ nnekwu alụsị nengo chili eze anyị nwere ojukwu agụ ivite nteje nne nwaanyị si na mmili eze nwaanyị si na mmili nnekwu alụsị ka ọ bụ anyị nwere adụ n'olu ụwa bụ nnekwu alụsị nteje nwere anyị nwere egbu ana ọ dị na nteje dị na amadiaba anyị nwere alụsị a na-akpọ iyi ọkwa ọ dị na agba na ivite nteje anyị nwere ana nteje bụ ana nteje ebe ọ dị bụ na amụda anyị nwere udo nwee udo ikenga nwee udo mulu ebe ọ dị bụ na ana nteje anyị nwere akpụ ọkalaete akpụ ọkalaete dị n'eke igwe nteje akpụ jikọtali nteje niine ọnụ anyị nwere alụsị a na-akpọ omelebude ebe ọ dị bụ na ụmụevi nteje abọgụ anyị nwere isi mmili bụ nnekwu mmili a na-akpọ oyi nteje bụ isi oyi local government dịka e si ekwu ya n'onu oyibo a bịa n'ime oyi avụnụ nteje bụ isi ya nteje dị na ya ọkụzụ dị na ya ụmụnya dị na ya ogbunike dị na ya nkwele dị na ya ọ ka anyị ra wee bụlụ oyi nteje bụlụ isi oyi bụ headquarter m wee na-ekene ọra na eze ebe ọbụna ị nọ ị nọ obodo oyibo ị nọ ebe dị iche iche wee kwuo sị na chineke nna ya na-egozi onye ọbụna ma ụmụ nwadiana nteje ma ndị bụ ndị nteje wee kenekwuo oyi na ọmambala nke bụ nke bụ na o nwere okwu na-abịanị mana a sị m ka otite chere eke ka okwu avụnụ wee bịa na mmezu ive m ji ekwu ive nwa bụ na mmadụ kwesịlị ịdị na-akpa okenye nso nna anyị ma na-akpalị anyị ịta ive e ji eji anọ okenye nso bụ na okenye na-akpalị ụmụaro ịta a pụta mgbe abasị anyị nọlụ anị ka okenye kọọlụ anyị akụkọ ive meli mgbe gboo ive a na-akpọ ya bụ ịkpa ịta n'ọnụ igbo nteje bụ ive anyị na-asụ bụ bụ asụsụ anyị bụ ja nkọ nwanne ọ bịa ebe a bịa ebe a bụ ọnụ Igbo mana nne ma nne ezigbo asụsụ nteje bụ jaa nke ọnwa nnene ọ bụ na nteje si ite n'ọkụ anyị a na-asịrọ ka anyị mee ka imeli na ive anyị na-ekwu bụ ọ bụ na ite eghewo anyị sị ndị nọ n'ebe a bụ jaanụ ka anyị lie na ive o ọ ka asụsụ nteje si wee dị nteje a na-asịrọ ka anyị mee ka imeli maka na ana nteje bụ ana mmụ arọ nteje ji ovu iko aṅụ mmiri nteje bụ ovu iko ka aba ji ekeruge mmanya anyị a na-ezerọ akpịlị maka ndị ajọ ive ma ọ maka eme eti ibe ma ọ ka esi eme maka ndị ajọ ive ive anyị ji eme ụdị a bụ bụ na anyị nwere aja ana nteje a na-ezerọ akpịlị nteje bụ onye butue nri nwanne ya etinye aka anyị na-eme ka mmụ arọ na nteje bụ ana mmụ arọ kedu ive eji akpọ ya nteje ana mmụ arọ ive eji akpọ nteje ana mmụ arọ bụ na anyị amarọ ive ọjọọ na ndị na-ewebatala anyị ive ọjọọ ịma na ndị abụ nabatara anabata na onye aba abụrọ indijin of nteje na ezigbo ndị bụ ndị nteje ka anyị dawa bụrụ nteje anyị a na-emerọ ive ọjọọ maka na anyị nwere nnekwu ọka aja ana nwee ana jikọtali nteje niile ọnụ nwee nnekwu alụsị anyị ji wee bili alụsị ọzọ dị nnekwu na nteje anyị na-ekwukwa anyị na-akpọtara aba ive dị ka agadi nwaanyị mmụ nebo anyị nwere obi dị na be anyị nnekwu alụsị anyị nwegasịrị bụ obi na-atọ ive a na-akpọ di ya nebo anyị nwekwere ya nwegasị alụsị eji emegasị ive meni meni alụsị ndị ọzọ dịgasị iche iche nteje ji wee bili anyị alụsị na-akwanite nteje nteje ji ede ude nteje na amarọ anyị nwere alụsị a na-akpọ uvo uvo nteje ebe ọ dị bụ na eke igwe nteje ndị na-ebu ya bụ ndị a na-akpọ ilu atụ anyị nwere omenala anyị na-eme na nteje bifo a wee kpochie wee libe ive ọbụ a na-akpọ ọjị aba ndị na-eli ya bụ mmụ evi n'ama a na-akpọ ọdọọkwe nya ka a ya aga elisi ọjị aba awa aka mbọsị a ya alọ mmụọ dịka omenala nteje si wee dị nteje na-agbakwa mgba ava a na-akpọ ya bụ mgba arọ ndị na-agba ya bụ obodo a na-akpọ achara agụ nteje ndị igbo bụ igbo niile na-abịasị bịa na-agba witness o nwere mgbe enu bụ enu nwa nwaanyị a na-akpọ nweke mgba n'achara agụ ịma na ive na-eme ndị igbo bụ na ekesie ike elozọ ike ekele mana anyị nwa bụ mmụ arọ bụ ive m ji ya wee na-ekwu ive ọnwa bụ na anyị kwudere okenye okenye na-akpara anyị ịta na-akọrọ anyị akụkọ ka o si wee dị na ndị mere ụdị ive abụ nna adịrọ mma nlozọ maka na okwu ka eji ekwu okwu ndị igbo na-eji inu ekwu okwu igbo a na-ekwuru okwu ka obeke nteje abọgụ bụ inu ka ba ji atụ anyị bụ ọmambala inu ka ọmambala ji ekwu okwu ọmambala a na-ekwuru okwu ka obeke nteje na-ekwuru okwu ka obeke nteje bụ- nteje ji egwu agwa mmadụ okwu onye nteje kọwalị gị ibe with njakịrị ọ bụ na ịnụrụ ya nteje agụbalị gị egwu anyị nwere nnekwu ezigbo egwu na-eti egwu bụ nna anyị ba tili egwu amaala amalị bụ nnekwu legend amaala ibe dị ka ezigbo obiligbo bụ onye nteje bụ nnekwu nna anyị eze egwu ka ọ bụ na nteje abọgụ a na-amara ya aka mbọsị bụrụ gboo ndị egwu ndị ọzọ gasịkwa na-etisikwa egwu na nteje va likweli nne onye ọbụla bụ onye nteje wenyite akpịlị bụrụ egwu egwu anatabi ebili maka na anyị bụ abụọ ibe e ji malị nteje bụ inwe obi aṅụrị maka na ana nteje bụ ana mmụ alụ ekene m nteje ụwa m ụwa ọzọ bụ nteje nteje ekene m unu igbo bụ igbo ekwu m na ibe anyị nwa bụ nteje alakịkwanụ m obodo nwere nna nwa a na-asị ewe ọdịnne dị iwe nwanne nteje na-atọ m ka mmanụ anwụ ibe ọbụla ị na-eme ya ị na-ekwu n'ụwa gị wili bụ onye nteje ị makwalị na nke kasị nke o nwere ebe a na-akpọ mmuru dị n'ime ọlụkabị ba na-elikwukwanụ ọjị aba ọjị aba abụ nna ịbụ ụdị nwa ọdọokwe si eli ọjị aba na ba nwa na-eli ọjị aba denu ba na-ajọkwa ịjọ ịjọ a na-akpọ amadiaba anyị nwa nwa bụ mmunebo igedekwu anị na aja ịjọ nnekwu mmemme anyị na-eme a na-akpọ agụm arọ ka mmunebo si agụ arọ ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi bụ ịjọ a na-akpọ ịjọ mmunebo mmemme niile nteje na-eme bụ emume emume na-enwe obi aṅụrị o nwere emume nteje bụ tigbue zọgbue n'obi aṅụrị ka anyị na-enweli ya o nwere obodo a na-akpọ ugwu na adagbe ibe e ji mara ugwu na adagbe bụ ịgba ada Ada abụ nna ọ bụ iji wee gụọ agụgụ arọ dịka ugwu na adagbe si agụ agụgụ arọ ba wee welie wee na-agba ada ka fa welie wee na-abụkọlịta onwe ba nwa sị na nteje na-atọ anyị ka mmanụ anwụ wee na-agba mma igbo bụ igbo ndị ọra na eze bụrụ onye igbo obodo bụ nteje abọgụ i si ọnịcha ị banye moto kwụsị n'ebe a na-akpọ nteje junction o nwere ebe a na-akpọ nteje jọnshọn ọ kwụsị gị na nteje jọnshọn ị si enugwu wee na-agbadata ị sị nya kwụsị gị n'ebe na nteje jọnshọn nteje abọgụ a sị m unu ka anyị na-emenị ive avụ e ji wee mali nteje ndị mba na bụ ndị bịara abịa bi na be anyị bụ tenantị anyị akụzinela anyị nke va na-eme anyị ya na-akụziri va ka anyị si eme va ana-amụta maka na nteje na-eme nwanne m wee sị na m kene olu na igbo ebe ọbụla ị nọ wee na-eme ive na na-ekiri m wee na-asị na chukwu nna bụ ọdịnala ndị ichie ya na-egozi gị na-egozi anyị niile bụ nteje abọgụ gozie igbo bụ igbo gozie oyi na ọmambala site n'ava chukwu na ndị enu na ndị ana ise ọra na eze ụmụ igbo bụ igbo nteje abọgụ anyị nwa na-echi echichi dịka e si eme ya n'omenana ọ bụ na a mụọ nwoke a na-aba nwa n'ụnọ ụmụnna mụrụ nwa avụ agụọ nya ava na obi ka a na-abịa ya dịka omenana nteje si dị bụ na a mụọ nwa a baa nya n'ụnọ ndị oyibo na-akpọ ya ije eme nwa baptizim ịba nwa n'ụnọ bụ ive a na-akpọ ya bụ ịgụ ya ava na igbo ebe a na-eje agụ nwa ava bụ na obi avụ bụ nnekwu obi ụmụnna avụ ji wee bili nwa avụnụ wee tonyite ọ wee gbaa arọ isatọ ya bụ eight years n'ọnụ oyibo e jee n'ama dịka e si eme ya n'omenana kpue ya ana ka ọ malị mmụọ o kpusie ana omenana ọzọkwa anyị atachikwa ya bụ ịsa mmụọ igbu amanwụrụ ọ bụrụ na ndị be va etinyitekwuru aka echie ya echichi a na-akpọ ememe ọba ya bụ okpu ọzọ e kpuru okpu ọzọ wee kpurie n'isi ọ bụ na nwa avụ wee togide togide togide wee tolue ebe a na-etolube o jee mee omenana a na-akpọ amanwụrụ o mesịa amanwụrụ o mee ive a na-akpọ ọdụ ọdụ a na-akpọ bụ ọdụ okike o chisie ọdụ okike o nwekwuru nnekwu echichi ọzọ a na-echi ya ga-echisie ya and onye ọbụla echiri echichi ahụ bụ nya kalịchalị na nteje mana ive echichi ahụ jirọ ekwe ochichi bụ na o nwerọ onye kalịchalị na onye ọbụla mere gịnị bụ ovu mana mgbe ahụ mgbe enu bụ enu na mmadụ na-akalịchakwanị ibe bụ na mmadụ na-akalịchakwanị aba akụ karịa ibe a na-akpọ echichi ahụ bụ ide ide nteje na-echi ide idele ide ị na-etu nteje abụọ na onye bụ nteje bụ echichi echiri nteje bụ echi echiri nteje abọgụ bụ echichi echiri ya bụ ide na ị na-etu nteje ava ọzọ ya na ava ọzọ echiri nteje bụ ide nya bụ nteje abọgụ ide na ọ bụ na itusia nteje ava ma gị eturo ya ide ịma na ịkara ochisi na onye ọbụla bụ onye nteje ọwa abụ na ịkarịcharị ma si echiro gị ide ịma na ịkarọ karịcha onye ọbụla ịvụlụ a na-echi ide na nteje bụ nya ka a na-akpọ ọchịrị ọzụa na ọchịrị nteje ọ na-azụ na a ya ama ive onye avụ meli nteje nteje echie nya ide two onye chiri ide one mgbe avụ a na-echi ide bụ onye a na-akpọ fronki bụ nna fronki a na-akpọ ide o chiri ide ide one o mee na nteje ka mgbe avụ maka na mgbe avụ nnụ bụ na ịma na ụwa anwa ịvụlụ bụ ego na-achị ị ga-enyegasịrị ndị mmadụ aka nyegasịa onye a na-agwa gị ive si n'obodo a na-akpọ ụmụanụnwa si n'ime ụmụanụnwa dị na ụmụ osuwa nya bụ ive chiri ide one ka mgbe o chiri ya mgbe avụ mgbe a na-asị ụmụ nteje na-emenụ mma na onye ọbụla ịvụrụ na-eme mma na-enyere obodo aka na obodo na-avụ ya na imete nke e eji wee chi gị ide na nteje niile ya ezu n'ikpo wee chie unu ide ana nteje bụ ana mmụarụ ana nteje amaka ekenekwa m unu o nwere ive gbasara agwụ na dibịa dibịa na-ama ama onye dibịa nwale dị ka call na chukwu na-enyeve mmadụ ọkpụkpọ oku bịa ka ijeli m ozi inwe chukwu kpọrọ gị oku bịa ka ijeli m ozi inwe ọ dịkwa ụdị ọkpụkpọ oku nke ọzọkwa dịka ndị oyibo na-akpọ asị gị na ọ nwere ive pụta n'obodo ndị obodo asị gị ngwa ngị pụta ndị oyibo na-akpọ ya politics mana nke kpọrọ m oku bụ chukwu bụ ive kpọrọ m oku ọdịnana bụ ndị ichie dịka arobinagụ na-amaba mmadụ ụwa ama mụ na nwatakịrị adị m six years wee mebe ive mkpọrọgwụ na mkpara akwụkwọ nna mụ meli dibịa nna mụtali nna mụ meli dibịa nna mụtali nna nna mụ meli dibịa ive eji mara agbụrụ anyị bụ dibịa dịka m kwuru na mbụ anyị bụ ọwọrọ ọka olu na-atụ ube na mmiri bụ onye gbe ngwa ọbara ọra ikwu nne m bụ nneyi ụmụeri dị n'ime akwụete mama m mụtalị m bụ onye ụmụ ogbadike mụ abụ nwadiana ụmụ ogbadike ndị ikwu nne m na-emekwa ibe siri ike achọbakwa ike odogwu ejebekwa ogbe dike ibe e ji mali mmụọ ogbe bụ ibe ike ka ba na-eme ọ mmụọ ogbe ikwu nne m bụ ba na-eti odogwu na Oyi na Ọmambala n'igbo niile amala amali a sị na i me ka nna gị i me ka nne gị mmadụ eme ka ndị be nna ba i me ka ndị ikwu nne gị m wee na-achọ ka m gwa unu onye ọbụna ị bụ bụ onye igbo na ibe eji mara igbo bụ ikwu eziokwu na ịgbalị nwanne ya ọgụ na igbo na-agbalị nwanne ba ọgụ ajọ ibe a na-emerụ n'iru onye igbo ajọ ibe na-ata anya alụ n'iru onye igbo na onye ọbụna bụ onye igbo kwesịrị ịdị na-ekwu eziokwu mụwa na onwe m bụ Chukwudi Nwoka Igboegbunam popular known as King of Satan eze ekwensu na Nteje Abọgụ echiri m ọzọ ka esi echi chizue onye echizua ọ bụrụ iji ya wee mebe okwu ụdị nwa m na-eme bụ dibịa ọdịnana ka m na-eme ana m emere ọcha asị gbute ọcha asị gbute na ibe eji mara agbụrụ anyị bụ ọdịnala na eziokwu m wee were okwu nwee wee na-agwa ndị Igbo generally ibe ọbụna ị na-eme kaba arụ mara agbụrụ i si n'ime ya na ị mara agbụrụ gị mara ikwu nne gị mara agbụrụ ikwu nne nne gị ikwu nne nne nne gị mara agbụrụ be nna gị ikwu nne nna nna nna nna gị kaba arụ mara ya na ọ na-enyere mmadụ aka maka na mmadụ ime ọbala ya ibe ọjọọ ọ bụ agbụrụ ya ibe ọjọọ ọ na-adịrọ mma onye na-ama agbụrụ na-anata iru ọma ma ọ jee mba maka na mba ọbụna i jele ị chọba agbụrụ gị na agbụrụ gị abụ ka ị ya-eje jụa ndị dị ụdị nwa kedu ka o si dị ndị oyibo tụrụ n'inu sị na onye njenje na-aka onye isi awọ ama ibe ndị oyibo kwuru okwu sị a travel is a part of education na onye na-eje eje na ọ dị ka agụmakwụkwọ na onye ọbụna na-eme na-ejepụ ejepụ na-ama ife dịka onye na-eje n'ụnọ akwụkwọ amụta ife na ibe mmụta dị na njepụ mmadụ ịnọ n'ụnọ till eternity na ọ dịrọ mma wee were oyele a wee na-agwa ụmụ igbo bụ igbo sị unu na unu nụọ onu m okwu m nwa m kwuru were na-emeli ibe na ọ na-adị mma nwa nwoke n'obodo onye a bụ e ji echi echichi ndị nna ba na-echi Nteje bụ Nteje Abọgụ m ma-akọrọ unu ka Nteje ebo na one Nteje dị nọ ya bụ ife m na-ekwu